anyị abatago ọzọ na Anambra anyị ga-amata ụdịrị ofe ụdịrị ofe eji mara ndị ya bụ agụụ gụọ onye Anambra ọ na-ebi aka ya mbi aka ka anyị jee ka anyị chọpụta
nwaanyị be anyị kedu ife ị na-emezi sienụ ofe onugbu agbafụtara ka rie ife ee agụụ agụgbukwa elu ma ebe a mmadụ aka bụ na eshi mmadụ abụ eshi ọ bụgodo na mmadụ bụ eshi eshi na-anwụkwanụ anwụ sibe ofe a butere mma mma nwaanyị be anyị bikoni sinie ofe ọra ma ni ọsịsọ ọsịsọ lee na agụụ na-egbuni m egbu mmadụ abụnwana ehi ni mmadụ bụrụnwadị na ehi ehi na-anwụkwana ya anwụ biko ni nwaanyị ụmụ donu teenụ ohe onugbu ma inu m nwa ahụ hụrụ atọ ụtara

na mmadụ abụghị ukwu nkụ dị mkpa fiolu nwaanyị be anyị biko meenụ ọsịsọ nụ ofe onugbu ị na-etedị ọ nara eghe eghe meke na ọsọ na agụụ na-emelụ m arụ na nke anọ ee biko nụ nye m nri ka rie na agụụ egbuo mmadụ ọdụ na-arịọ iwe ahụ ee mmadụ awụọkwana nkụ ọ bụgodo nọ nkụ ka mmadụ wụ, nkụ gbọ gbọ na-azị akpọnwụ akpọnwụ biko ma ọsọ
amụrụ ya sata gị ka ọ tee n'ofe ọgbọnọ nwa egwe egwe na ege na-achọkpọkwa m ha ịhọ mmadụ abụ ọdụ nwa nkụ ọ bụ ọdụ nwa nkụ na nkụ na-enwukwe ha ọkụ
siweni ọsịsọ ya ego na-agụ mmadụ ka mmadụ ntachi ọsa ee teenụ ọsịsọ nụ ọ bụrụgodo sefụ na mmadụ bụ nkụ ọ bụrụ anwụ anwụ ewa mgbe one m ike mgbe i tinyere ite n'ọkụ ọ na-eghe hodu shibe ohe mpọtọ ngwa ngwa butere m agụụ na-akwado ịtagbu une gị mkpụrụ ahụ nụkwa ha akwado nri bụ mmadụ abụka eshu mmadụ bụkwa dịrị eshu eshu na-awụ awụ mere agụụ egbune une gị beleke nwaanyị be anyị teme n'ofe ofe oyi nwa ọchọ ọchọ ka mmadụ nue nri na ege ga na-achụ anyị mmadụ oho ọ bụrụ ta eshu na eshu n'onwe ya na-anwụ anwụ nwaanyị be anyị nshi na ogwe nkashụ a na n'ishi ọsịsọ temazi rie nri

tee n'ogwe ogwe achọ bụ ngwa ngwa ego na-achịpụkwanụ m n'ụlọ sinsi ịnyagwodo nkwa na igwe ndị iri ekalali mmadụ ta akwa na eju ekalali
iya ndalụ nke tụbago ofe afọ gele ọrụ kedu ofe afọ gele nele mmadụ mmadụ rualụ nri ya agụrụ agụ kwụsịgbalị m afọ ebe ọ si chọ mgbe mmadụ dagbo nwụrụ ka danne tere mmiri ugbo ọra ngwa ngwa na m erie nri tere mmiri ugbo ọra ngwa ngwa m rie ọ bụ mgbe m nwụrụ ngana ọ bụ mgbe m dara ngana ga asa m gara tere mmiri ugbo ọra na agụụ na-agụgha m mmadụ abụrụghị nkụ mmadụ bụkwa nkụ na nkụ jiri akpọnwụ akpọnwụ achara na akparakpa egusi m sị gị ka i sinwe kemgbe ụtụtụ ọ gịnị mekwe na imechabe biko mewe ọsịsọ na afọ na-ama m ọkụ ebe a na mmadụ abụrụ osisi mmadụ bụrụgodo osisi na osisi na-ada ada